Saludu a totu, amigos de vicinu e de luntanu. Un'àteru abboju, faeddamus de un'àteru poeta, Sebastiano Moretti, o Bustianu o Pittanu Morette, comente fit connotu in Sardigna. Poeta de sos mannos, in sa riga de Pirastru, Contini, Cubeddu, Piras, Ninniri, duncas tra sos colossos de sa poesia improvisada. Non fit roba 'e nudda, fit unu nuraghe, nàschidu a Tresnuraghes, su tres de làmpadas de su mille otighentos sessantotto, dae su molinarzu Antoni Moretti Ma e dae Marchesa Cadoni, Marchesa, non fit Marchesa, fit de nomene Marchesa, ma non lu fit, fit una semplice femina 'e domo, Marchesa Cadoni, est mortu sempre a Tresnuraghes in su millenoighentostrintadduos, duncas a sessantabator annos, est mortu zovanu. Tanu Morette retzeit sa formatzione poetica e culturale in su seminariu de Bosa Duncas, poeta istudiadu e ischidu, bastat lèzere sa prefatzione chi isse iscrieit in italianu pro su poema Su gridu de su minadore, inoghe eo ch'apo iscritu Reperto numero uno, eccolo inoghe, Reperto numero uno.

Nello stesso tempo periodo barbarico dell'agricoltura estensiva. Quindi abbaidade, eo no cheret a dd'isturtu ca custu Moretti fit unu socialista, lu declarat inoghe e l'at sempre nadu, però unu socialista chi a dies de oe Non fit unu socialista de sinistra, fit unu socialdemocràticu, ca si ois andades a lèzere sos iscritos suos in italianu e in sardu est a-i cussu ch'arrivit. Infati inoghe poi ch'est su poema, bos lu fato fintzas bìdere, initziat su poema de su minadore. e inoghe bos lezo solu un'otava, Sardos de de nos unire eccola s'ora pro difender sa nostra libertade, cudda chi calpestada est bia ancora, inoghe usat italianismos puru, implorende venditta e piedade. In terra nostra sa zente de fora nos trattan totu cun barbaridade. Sos chi nois s'annidan e s'allozan nos maltratan, isfrutan e ispozan. Abbaidade, custu non fit, no est nende mica cosas faltzas. Ca isse fit in miniera e chi cumandaiat tandi sas minieras de Bugerru, Sant'Antiogu, Iglesias e gai fin totu continentales, fin totu piemontesos, minimus fin piemontesos. ca eo apo connotu zente ch'at triballadu in cussas minieras, e nos naraiat, fimus tratados che canes, mi l'ammento sempre zente chi m'at nadu, unu tzertu tziu porcu, chi m'aiat nadu a mie nos trataian che canes, e totu sos capos fin totu continentales, no bi nd'aiat unu sardu, benian a inoghe a nos isfrutare ebbia, pensade chi m'at nadu fintzas un'atera cosa chi inie bi aiat custos magasinos de comporare roba a manigare, derrate alimentari, comente m'at nau custu tziu Porcu, chi in italianu m'at nadu derrate alimentari, chi comporaimus totu inie su inari chi nos daiant, nos che lu torraiant a leare in sa in sa mensa pro comporare custos bodales. Comunque, lassamus cust'isfogu e andamus a dae in antis. E continuamus, no, apo leadu su repertu numeru unu, Pitanu, Pitanu Moretti, irventeit in su millenoighentos vinti vintiunu sa moda, poi in sos annos a sighire su trintasette retrogadu, fioridu, sa treighina fiorida e retrogada, totu cussas formas chi la usamus chi las usamus ancora oe las iat irventadas Pitanu Moretti, quindi fit un'omine Comente bos apo nau fit abbastante acculturadu, fit ischidu, aiat frecuentadu su su seminariu, eo faeddende cun unu preìderu de sos dies de oe chi lu connosco, apo nau, custu aiat fatu, ca m'ana nadu meda zente, bator annos e calicunu ses annos de seminariu, ed eo l'apo nau su minimu, apo nau, bator annos chi significat, apo nau, ite cheret narrer bator annos, in dies de oe, ite istudios aiat fatu custu, e isse m'at nadu All'incirca si istudiu unu, sa maturidade, la maturità m'at nau, aiat leadu la maturità, quindi fit unu omine ischidu, at istudiadu bene sa metrica, at istudiadu sa metrica de de sos poetas grecos e così via, quindi ecco proite at irventau totu custos modellos noos nde los at bogados a fora isse Est istadu sempre un'anticlericale, lu acuseni de ateismu addirittura, dopo chi at lassadu meda cando lassan, istùdian in su seminàriu, cando lu lassan diventan addirittura àteos, non nd'isco ite lis faghen, ite meighina lis faghen in custu seminàriu, non nd'isco Custrintu a migrare in s'annu milleottighentosnorantotto migreit in s'Iglesiente e pretzisamente in sa minera de Santu Juanne, vedi reperto due, eo inoghe apo iscritu, andamus a su reperto due. Su repertu duos, inoghe bos nde lezo pagu ca si no perdimus tropu tempus A daghi mi so idu dae inie isse no fit in disacordu in su paise sou, l'accusein de cosas chi no fini e nde suffreit pro tota sa vida, nde suffreit pro tota sa vida e bois bastat bastat de lezere sas poesias suas e nde li bessit su suore de su dolore chi isse giughiat Fin prenas de dolore sa notada, abbaidade inoghe custu cando si ch'est andadu, a daghi mi so idu, dare mi su contrariu, timidu apo calchi atera iscena, e pro cussu so partidu esule e volontariu a viver trancuillu in terra anzena, in ue apo incontradu zente de bonu istadu e terra de delitzia piena, logu 'e dulche recreu ca regnat sa paghe e santu Deu. Poi inoghe nde diat narrer un'atera, Infine a m'ammentare nemmancu in bisione non si vorrebbe neanche, non lu cheriat mancu torrare a ammentare su logu sou mancu in bisione, cioè in sonniu, mancu a lu sonniare, bisos, bisione, infine s'ammentare nemmancu in bisione, Non ti cherzo pius tempus passadu, esule cherzo istare cun sodisfatzione, ma non essere infame calculadu, pensade chi s'accusa chi l'aiant fatu eo non bos nde naro, bos la devides chircare bois ca fit un'accusa tropu mala, e isse narat, ma no essere infame calculadu, In futuru e presente non mi 'enzas in mente, no, infelice logu ue so nadu, terra de pestilèntzia, zente sentza caràtere ne cuscèntzia. Quindi a narrer custas cosas non mi 'enzas in mente, no cheriat chi li 'enzera mancu in mente custas cosas, quindi immaginade ite dolore cando si che fit andende. Si b'esseran maneras de poder cancellare sa nadale chi in te apu tentu, sos nadales, si podiat che cancellaiat sa nadia de inue fit naschidu, immagginade bos bois, pro chi nudda m'esseras, tia sacrificare, s'esistèntzia mia cun cuntentu, Ma cale Geremia, trista pàtria mia, ti cumpiango e nde fato lamentu, de cussa infamidade s'impronta tenes pro s'eternidade. Comunque, lassamus custa custa cosa, custu custu neu chi si teniat chin su paese sou, eo non cherzo, no bos naro ne de ite ne de cosa fit imputadu, però giustamente Isse si ch'est andadu, esule, pentzade, già usaiat peraulas, no l'ait dadu, est un'omine coltu, tenide contu de custu, e chi est coltu, pius coltu est, pius suffrit de custas cosas. Andamus a dae innanti, bos apo lezidu cuss'ateru, ite si narat, su die doighi cabidanne millenoighentos e unu isposeit Marianna Maria Antonia Sanna, Apeni unu fizu, ma su matrimòniu, su cojuonzu, no dureit meda. No est istadu un'isposonzu resessidu, si lasseni poi de una paja de annos. Igue puru at leadu un'àtera pugnalada dae sa vida, un'altra coltellata al cuore, comente narat, un'àtera pugnalada a su coro dae sa vida. E infati

Est prenu de dolore ancora. No bastaiat su dolore pro s'abbandonu de sa terra nadia chi si ch'est andadu esule in sas minieras de su de su Cagliaritanu, de s'Iglesiente, e e poi l'est sutzessu custu puru, a cantu paret, No at àpidu fortuna, a cantu sa curpa est sempre de duos, naran, però a cantu paret isse in su chi nd'iscriet custa fèmina fit metzana beru. Infati nomineit fintzas Isopo, unu unu chi iscriiat fàvolas, unu grecu, grande iscritore di favole greche, Isopo, favulista grecu de su sestu sèculu prima 'e Cristos. E duncas enimus a bos lezere carchi cosighedda, inoghe si andades in su situ de Ichnussa, un progetto di pubblicazione e divulgazione libera della grande poesia in lingua sarda, in su computer l'agatades, creo chi siat unu situ de sa Regione ammanizzadu dae Paolo Pillonca mi sa chi siat b'agatades unu paghitzeddu de s'istòria sua. Inoghe, pro esèmpiu, est un'otava chi at cantadu a Gavinu Contene, Gavinu, abarra frimmu in ue ses ca no est tota tua sa fortuna, si tue otava mi nde cantas una pensa Moretti ti nde cantat tres, o forsi ti pensas e ti cres chi toches cun pòddighe sa luna? Gialiscu chi cantende ti difendes ma cun Moretti pagu 'olu istendes. Baidade quindi comente fit bene metricadu, oltre tutto fit bene metricadu, conoschiat sa metrica. Custu invece la dat a Remundu Piras sende pitzinnu meda zovanu piras puru est bissidu zovaneddu a cantare bissidu a seigh'annos mi paret prima 'e seigh'annos puru s'at cantadu ma in palcos propriu cun sos mannos mannos teniat una seghina 'e annos bindighi seigh'annos e a l'at nadu a piras cando cantas cun sassu e cun morette lassas illusione e fantasia deo non nego ti chi omine sias ma non t'illudas chi sias poete Su machine est de trinta serzenias, ma tue nd'as leadu 'e trintasete, ca sa natura at fatu t'at abusu e ti nd'at dadu unu gradu in pius. Baidade, sas otavas suas fin sentèntzias, non schertzaiat. A àteros chimbe cantadores, tra sos cales bi fit puru Gavinu Conte. Caru pòpulu meu, cunsidera a fagher su ti naro atentzione, Bator furmigas e unu muscone non poden trasinare una pantera. Deo isto in mesu a sa leonera ca non so timorosu che anzone, ca si nde 'ogat sa fortza Pitanu, manc'unu che nde campat a manzanu. Immaginade, una pipa ca si los leat totu paris. Moretti contra unu padre chi l'aiat negadu s'abba a bufare, pensade, custu est sempre unu irrocu, ma bos apo nadu tantas bortas chi s'irrocu non tocat terra, non est validu, e custu padre l'aiat negadu unu tichi 'e abba, forsi ca lu connoschiat ca fit bistadu in seminariu o ite, E l'at nadu, Frastimo ma no isco frastimare, ca Deus no m'at dadu su talentu. Ancu si peset unu fogu tentu chi no l'istuden sas abbas de su mare, su palatu si potat abbortulare chi ponzat sa cobertura a fundamentu, si potat abbortulare su palatu, s'arugat dae in anti e tue in fatu. E custa un'atera bell'ottava. Quindi nos che semus accurziende a sa finitia, inoghe est Pittanu Morette cojuadu chentza fizos, Remundu Piras cojuadu cun fizos, sos temas fin cussos. In su pro sa festa est in Santu Lussurgiu su mille noighentos vintises de su Carminu, mi paret chi inoghe ch'est, est totu macchiada custa cosa, non la lezo 'ene, Morette Muzere mia est bella e colorida est cojuada e paret bajana, no est dae trint'annos piligana ca no est dae sos fizos consumida, sos fizos sun afannos pro sa vida chi donzi tempus siccaduras dana, ca deo cando sunu in su bratzolu paret finas su ninnidu unu dolu. E Piras, sa còpia infecunda faghet dolu ca s'isterilidade est maladia, podent sos fizos cunfirmare solu sos duos s'amorosa bramosia, ornamentu de domo est su bratzolu, ed est un'innu sagru s'anninnia, e ninnare fizos no at sorte no isperet atìtidu a sa morte, e rispondet Moretti, cando sos fizos sun duos o unu, Non sunu tantu graes sos fastizos, ma si pius de duos sun sos fizos a los bogare a lughe impiccios sunu, ca unu babbu l'isfruttan in comunu ed est suttapostu a tantos martirizos, pro tenner fizos meda, menzus pagos, ma menzus nudda pro nde aer istragos. Poi so leende custa abitudine a bos lezer una poesia mia a finitia de s'abboiu. Si cherides comporare custos libros mios, bos nde fato 'idere unu, custos de contados, custos de poesias, como nde devet bessire calicun'ateru, lu podides comporare in basso nel link, chie no l'ischit fagher de b'at nebodes e bravos chi si lu faghen, como bos lezo custa poesia, Poeta, Ca m'ant nadu, chi est unu poeta, una 'orta, unu professore m'aiat nadu, nugoresu, nugoresu, mi preguntas chi est unu poeta, est unu chi ricamat sentimentos in una tela iscunfinada e netta, chirchende in sos proite fundamentos, ascurtende su coro sos toccheddos chi signalat sos nodidos momentos, tessinde sos cunzetos in cherveddos de s'arcanu in s'ispera in s'aficu bene a l'ispiegare in sos faeddos. Comente muradore 'e muru a sicu bidet su 'ettu giustu a prima ojada, s'umile donu gai aparet ricu. Su poeta in sa musa improvisada o in chirca e a forrogu in taulinu cun frase bella, medida e pesada, l'interregat che fiza a su destinu in s'ispera chi restet unu ammentu, custu est s'intimu sou determinu. Si dat consolu a s'anima in turmentu che balsamu infrischende sas piaes tando si sentit utile e cuntentu, azuende a trazare penas graes, ma a niunu dimandat permissu. e faghet frunda noa fruta e naes, ischina dritta che unu ciparissu, s'illudet puru de connoschere totu e poi non connoschet mancu a issu e non l'agradat de restare ignotu. Amigos caros, semus bennidos a finitia de s'abboju, mi restat solu de bos saludare a totu cantos, E s'ateru abboju chi amus a fagher est a sa festa como sa festa chi nos benit manna, de sas mannas chi amus in tota sa Sardigna, est sa festa de sos santos, comente los cramamus nois sa festa 'e sos mortos, sa die 'e sos mortos, e igue amus a fagher un'abboju faeddende de cussas cosas antigas, ite si faghiat in Sardigna prima, antigamente Como la craman Halloween o Halloin, boh, sos americanos, l'an battida, ma custa festa la faghemus, si bois bos l'ammentades nd'amus a faeddare, sas corcurigas pinterinadas, sas candelas, faghemus sos murtis murtis e totu cantu e contaimus contados sos nottes de sos mortos, nd'amus a faeddare in s'atteru abboju. Bos saludo amigos caros e bos saludo su saludu 'e Pedru Peigottu Unu saludu sintzeru e leale bos lu porrit Pedru Peigottu e i sos desizos bos s'averent tottu e un'istrinta 'e manu cordiale. A nos bidere sanos.